na o nwere ka anyị si wee nụ kepukepu na oke ite niile a na-achụgharị ndị mmadụ enu na ana n'ebe a ka ọ dị na onye bụ oke ite niile so ka ka ọ kọwara anyị ije ya na oke ite maka na ajụkatara m ajụjụ biko na ọ bụzikwa ofe onugbu a ndị ọzọ na-ete ka ọ na-ete na nke ya ọ dị iche biko nna anyị Soludo ka ị take note na m bịara ịgba ama maka 5 million nke m Gbaa ya ama. Gbaa ya gbaa Big Ben ama. eji m nnekwu infọmeshọn abịa Anyị so ibi na. biko
afa m bụ Mrs. Francisca Chioma Obi the madam Big Ben only madam Big Ben anya dọrọ ekwu aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ etu si wee malite ije a eburo m n'obi na m ma-aga ije a na nne m nyere m eku n'aka mama m sị na mgbe ọ mụrụ m nwere back then nwere house girl o were m ọ kpọrọ m o je na tebụl o kee m akwa n'ukwu ọ makwudo m na tebụl o je na-eje ozi ọ na-eje adị mma m na-esi m wee join ya na ebido m n'oge asa praịmarị gịnị nke ịtọ papa m soul rest in peace o nwe mbọsị ọ bịa nsechi ofe onugbu na-adị esiri ife mgbe anyị na-ego ezigbo mangala asa ọ bụgo na ajabụrụ asa iwere ihe eji ofe onugbu like na-aṅụ isi azụ enwezi ezigbo azụ now so anyị dị eje buni na họtel anyị m na-esi n'ụlọ ọ natakwana m nke mbọsị ọ ya-esi nke ekwe mụ na ya na-esi ya m mụta isi nni ọsịsọ amarugo m asụ onye akaebe maka ịma na ife anyị na-eme ebe anyị ejezu mba ụwa niile somebody wee sị m no na ndị be Big Ben na-eme ha bịa occasion ha eke nni n'ihu n'ihu eziokwu ị na-eke nni n'ihu n'ihu
anyị na-eke nni onwe m ka m ekwu mụwa na-adọrọzi azụ because m na-anụ ya m na-asị maka abụ m onye na like m ka m na-eke

thirty years. oh twenty six years. okay twenty six years thirty years christian ọ adịla nye ọ smell na trust. apart from ụmụ gị o nwere ndị ọzọ ị zụpụtara maọbụ si n'aka gị wee bụrụ ihe ha bụ today nwegarụ their own kitchen.
mgbe nna anyị bụ ha n'ezigbo mmadụ fụ na omume gị dị mma i nweta admishọn m tinye gị na skuul na-akwụrụ gị ụgwọ akwụkwọ e nwere klas of people ga na-achị ya ogbenye e nyere ya ego ọ sị na ọ ma nsi ogbenye nye ya ego ọ ga-esiri ya nri ma n'ihi nene ọ bụ n'ihi emenwu so ọ bụrụ na ị ma emenwu ya maka ọ dịkwa na like nwa nwoke a yesterday ọ moto ka m ji wee o ji bịa Lagos mụnwa ji flight wee bịa so ọ pụtara na flight ahụ adị enwe na-enweta na onye m na-ekwu na this PA ọfụma
ndị na-ekwu okwu ahụ ị ma na ọ bụ onye ya bụ ofu mmadụ abịa n'ezi anya ị na-ebu ha na-atụ ụjọ ha na-atụ ịkpọ gị anyị ajụkwa ese ụfọdụ asị mmadụ nwere ike jụọ asị ya gị nọ bụ gọvanọ bigbe nọọsụ ya nọ 20 million o nwere ndị na-esi isi ọbụkwata ibu before m bịa Lagos ebe si nri ọ bụ mgbe m na-eji 20,000 esi nri cooler onye si bịa si 20,000 eji ọ sị na ọ 50,000 ka ọ kwụ ka o wee ewee believe iwe bunye ya ọ gwa ndị friends ya